ndiye iwe ndi ine tsopano tiye tiwerenge limodzi mu ndime iyi yakufotokoza kwanga kwa gawo lachitatu limene ulitenge ngati gawo wani la yankho lakufunsa kuja tamvera vesi namba 12 akunena kuti sindidzakhala chete osatchula ziwalo za ng'onayo ndi mbiri ya mphamvu yace ndi makonzedwe ace okoma a ng'onayo uyuyu ndi yobo waiwerenga ng'ona ija tsopano waidziwa ndinanena kuti iwe ndi ine tikuyenda ulendo ngati yobo ndipo tafika pa gombe iwe msilamu ine mkhristu ndiye pano tikupeza mawu yobo akunena kuti sindidzakhala chete osatchula ziwalo zake za ng'onayo ndiye kuyankha ndidziyankha pano ndikufuna ndikupase ditelo ya chinyama chotchedwa ng'ona pamene ndikuyamba kutchula ng'ona ndikufuna kuti iwe ndi ine uyambe kuona kuti kodi pakati pa ng'ona imeneyi ine chiwalo chake ndili mbali iti ya ng'ona imeneyi ndiye pano titchula ziwalo za ng'ona koma osayiwala kuti amene adayeserapo kutchula ziwalo zimenezi jihadi idawapha amene adayesera kutchula ziwalo zimenezi shariya law imawayika pa chiweruzo ndiye tipempha ambuye kuti iwe ndi ine atithandize mmene tikuyamba kutambasula yankho lakuti kodi chisilamu chilimo m'baibulo tiye tiyambe kuona za chiwalo cha ng'ona kuti yobo akuti sakhala chete inenso sindikukhala chete kubisira za mmene chinthu chimenechi chidayendera tamvera verse number 13 ndani adzayenda kapena kuti ndani adzayesa ndani adzayenda chovala chache chakunja adzalowa ndani ku mizera yache iwiri ya ku mano ache tsono mmene tafika pamene pa m'bale wanga tiye iwe ndi ine tipemphere kuti tikuyamba kuyankha mulungu wakumwambamwamba mutithandize kuchokera pa vesi namba 13 ndi 14 pa buku la yobo chapter namba 41 m'baleyi wa chipembedzo china ine wa chipembedzo china tikuyamba kusakasaka choonadi chimene chingatithandize kumvetsa zambiri ya baibulo pakati pa mitundu iwiri yovuta ku dziko lapansi umene ndi mkangano waukulu wa ana a banja limodzi mulungu atithandize pamene tikuyamba ulendowu mu dzina la yesu khristu amen mwana wa mulungu tamvera m'bale wanga vesi limeneli likunena kuti ndani azasenda chovala chache chakunja akunena ng'onayo amene angapite ndikupita pa dziwepa ndikukasenda chikopa cha ng'ona ndani chifukwa iwe ndi ine tikudziwa kuti ku dziko lapansi lino zilombo za mitundumitundu zimayimira maulamuliro osiyanasiyana a ku dziko lapansi in this case popeza zilombozi zili ndi matanthauzo osiyanasiyana ndimafuna uone kuti mkatikati mwa chinthu chimenechi akutipasa body yonse ya chipembedzo cha dziko lapansi imene pakadali panopa ikuchitidwa head ndi roman catholic pamene akutsogolera ndi papa ndiye tione kuti chonsechi chimene chimatchedwa kuti christianity ku dziko lapansi without jesus akutipasa chithupi cha ng'ona ku dziko limeneli chimene anthu ambirimbiri a mipingo yosiyanasiyana tazungulira thupi limene lili la ng'ona limene lidayamba kuonekera mokhala ngati kwenikweni mu nyengo ya konstantini cha ma 312 ad koma tisadafike pamenepa musayiwale kuti kumbuyo ukowu ulamuliro wa roma unali utafika pa chimake penipeni titasala ndi zaka zokwana 163 mu nyengo ya judasi makabeo tikulunjika kachisi akumangidwa omangidwa ndi herode mmene yesu amabadwa anapeza ng'ona imeneyi ili ndi full body yakalamba chikopa chake chakhwima kotere kuti munthu okwanisa kubaya chimene chaonongeka ndani amene ati apite aliyense anali akunjenjemera kuunjenjemera ufumu wa roma pamene paundimvesese msilamu anali pansi pa roman empire ndi ng'ona mabuda ali pansi pa roman empire ndi ng'ona tamvera okondedwa mahindu ali pansi pa roman empire iyi ndi ng'ona mashinto ali pansi pa roman empire ndi ng'ona kuphatikizapo satanic worship ili pansi pa roman empire ndi chifukwa chake ku st peters square ndi kumene amasunga buku loopsa kwambiri timalifotokoza lija likusungidwa kuja kumeneko the grand grimoire chifukwa chani imeneyi tikuyiona panoyi ndi ng'ona uwu unali ulosi umene yobo akutionetsa za chilombo chotchedwa ng'ona chopezeka pakati pa madzi ndiye funso likubwera kwa atumiki amene apeza yangokhala phee sikutakataka koma akufunsa kuti ndani amene ati alimbe mtima ndi kuyamba kusenda chikopa chake cha ng'onayi mpingo tamvera adayimirira muhamadi zaka zimenezo adanyamula lupanga kuti akasende chikopa chimenechi pogwiritsa ntchito nkhondo koma zidathera kuti anangowina mayiko teke kupita kuja kuzungulira kuja ndi malijoni onse amene chisilamu chidayamba m'bale wanga koma mbiri ya kupambana kwa msilamu pa nkhondo zimene zidayamba ndi muhamadi za chipembedzo kodi zidapita patali adalephera kusenda chikopa cha ng'ona itayima poteropo kwadzuka zipembedzo zikuluzikulu ku dziko lapansi achina john wesley chitagona chirombocho adakanika kuti akachisende chikopa chake cha ng'ona osayiwala kuti mmene chidagona pakatipa padafunika amene akadalimba mtima kuzasenda kuti mpaka nachionetse thupi la mkati chidaopseza maulamuliro onse amene adalipo osayiwala kuti chilombo chimenechi chikuyimiridwa ndi mutu nambala sikisi malingana ndi masomphenya anyamatanso oona zirombo zikutuluka pansi mukamtenga munthu otchedwa danieli kuwerenga maulosi a m'buku la danieli pamene akuona zirombo zotuluka pa nyanja ngati mmene adaonera I- yobu musayiwale kuti chirombo chimenechi mmaonekedwe amene yobu adachiona chi- i- danieli adachiona chimatuluka ngati chirombo cha nambala folo chimene chinkayimira roman empire yagona apa ng'ona ndani atatuluke ndi kuyamba kusenda chikopa cha ng'ona imeneyi ndikumfuna ameneyo mu 1844 akutuluka seventh day adventist wanyamula kampeni kawo kodi akwanisa kusenda chikopa chimenechi si iyi tikuyiona ili thengenenge gwedegwedegwedegwedegwedegwede anyamata kuchoka ku america alephera kusenda mapeto wake akungosisita pamwamba ni chirombo chosausa kwambiri ndani amene adzakwanisa kusenda chimenechi inu mwayiwala kuti kudauka mapente adayipeza ng'ona imeneyi itagona achina full gospel amake assemblies of god adakwanitsa kodi kusenda ng'ona imeneyi kwakanika wanthu kuti akayisende amene adayesera kutenga mpeni ndi kungoyipalasula chabe anaphedwa sadakhale ndi moyo kumbukirani zaka 100 za atumwi pamene yesu adatsogolera nkhondo yobowola ng'ona imeneyi akunyamuka mkuluyo akupita akuti ndangochotsa mano anyamata apitirizani ntchito woyesera kugwira pansana pa ng'ona imeneyi anali atumwi kumbukirani kuti petro anaphedwa andreya anaphedwa anyamata simoni anaphedwa ndi gulu lonse la atumiki linaphedwa chifukwa chani anayesera kukasenda chikopa chimenechi koma chirombo chimenechi chotchedwa ufumu wa roma chimene chikuoneka m'masomphenya mu yobu chapter number 41 chinagwedeza dziko lonse lapansi mpaka sadapezeke ngakhale mmodzi amene akadakwanitsa kuchigwetsa chirombo chimenechi pano pali funso vesi namba 13 ndani azasenda chovala chache kunja funso namba 1 the entire catholic the entire roman empire imene ikupanga exist mpaka lero imene danieli pa chifano choima imaonekera kumapazi kutakutidwa dongo koma chitsulo chaponda ndani wakwanitsa kusenda tikufuna anyamata amipeni yakuthwa amene baibulo likuti nakupatsa mawu amene ni lupanga lakuthwa konsekonse ndi zipangizo zanji zimene anyamata mwabwera ku gombe ili la chikhristu azibusa mwanyamula mdzanja kuti mukasende chikopa cha ng'ona pakuti nikukuonani ŵena mwanyamula mafoni mungasendere kodi ng'ona simudanyamule kanthu mubwera mmasatifiketi amene adalephera kusenda chikopa chimenechi kunali anyamata wophunzira ali ndi madigiri wawo ku mayunivesiti akutiakuti adalephera kusenda chirombo chimenechi pogwiritsa ntchito sukulu mwana wa mulungu ndani azasenda chovala cha ng'ona imeneyi pakuti yatikhalira pomwepo mmawa uno masana wano mpingo wa mulungu tamverani ndikuwaona matchalitchi ambirimbiri angochizungulira akungochisisita pamwamba asowa mipeni koma aheberi akuti mawu a mulungu ni lupanga lakuthwa limene limanola ndi kucheka ndi lakuthwa konsekonse ngati tifuna kusenda ng'ona iyi ya ku dziko lapansi imene ikuwopseza amphamvu tikufuna akaswiri amene mulungu waitana ndi kuwapatsa mawu mawuwo awalimbire mtima likhale lupanga tipite pakuti kumtundaku yobo walandira kale mafunso mu vesi namba 4 musapangane nayo tsono tikufuna ŵanthu pano amene ati asende chikopa chimenechi ndi amene pa vesi namba 4 tawerenga ya yobo 41 akana kusainira mgwirizano oyenda limodzi ni chilombo chimenechi cha ukatolika chilombo cha upapapapa akuyenda anyamata amenewa mpingo wa mulungu timva popeza munthu wolemba buku la yesaya chapter number 11 watiuza chimene chikuchitika lero nkhani yosausa ndani amene azasenda chovala chake chakunja tsopano kusenda chovala chakunja kwa ng'ona imeneyi ndi kumene kwakhalira mavuto kwambiri kotero kuti dziko lapansi lili pa mkwingwirima zipembedzo zili pa mikwingwirima zikukanika kuti zikasende chifukwa cha njira zimene timapitira kumeneko njirayi choyamba imatilaka pa registration nkhani yosausa choyamba kumene mipeni yosendera chikopa cha ng'ona kumene matchalitchi amakalandidwira amalandidwa pamene tikulembetsa tchalitchi registration nene pano khala poyera pali bani kandeyi tamverani pamene tikupita ku registration kokalembetsa tchalitchi kuyambitsa utumiki ikamayamba ministry ndi kumene ng'onayi imalanda mipeni yosendera chikopa cha ng'ona sakumva wanthu vuto lake chichewa chikuvuta kuti akachimve chikuvuta bwa mumuone yesu amene adakwanitsa kuchikalakasakalakasa chilombo chimenechi adata sadapite kukalembetsa ku ufumu uliwonse ministry yake anangotuluka ngati mwana wa mulungu ndikumalalata nkumanena kuti mukayiwuze nkhandweyo mawa ndilimo muno nkhandweyo amanena boma la aroma lerolo ndani ati akuwa ndikunena kuti nkhandweyo ndi iwo amene akana kukapanga nacho pangano tsopano ngati satifiketi ya tchalitchicho mwakayitenga ku ng'onayo muyisenda chikopa ngati zitheka ndiye zalephera zipembedzo kusenda chikopa cha ng'ona mwalepherera kwa loya mwalepherera kwa registrar general amene adalembetsa chipembedzo chanu chifukwa amakhala ndi constitution zipembedzo yoti iyendetsere chipembedzo zimene akuti sizimatheka kungoyamba loya kapena boma asadaunike ndiye timatenga za mulungu kukaunikitsa kwa anyamata amaloya ovala zibakuwa zosendekasendeka mmutu nkhani yosausa anyamata ovala mikanjo ya bulaki ndi amene timakasayinitsa eti wanthu oti adachita zinthu zamalamulo law ife tikutenga baibulo tikaunikitsa kuti amenewo ndi amene ati akanene zoyenera ife kuchita tchalichi kapenayi kumeneku ndi kumene adayilandira mipeni yosendera chikopa cha ng'ona nkhani yosausa ena mipeniyi adalanditsa ku koleji ya sukulu ya usukulu ya tchalichi chawo akuti bwerani ku baibo sukulu hehehe dzaphunzire mmene akubwera ngati dzina la ubusa akunama si mbusa ayi walanditsa mipeni ku sukuluko yosendera chikopa cha ng'ona chifukwa sukuluyo ni bwenzi la boma constitution ya sukuluyo ni bwenzi la ng'ona imene kodi lingakupase mpeni baibo sukulu inganipase mpeni wozasendera chikopa cha ng'ona zitheka kumapanga kuti amene wa vesi namba 4 agwirizana na amodzi ndipo adavomera kulambira satana malingana ndi vesi namba 4 ya yobo chapter namba 41 mpingo wa mulungu tulukani mmenemo tenti zipita kwathu tilunjika ulendo wa kwathu ana a mulungu ndani amene azasenda mukuyiwala inu kodi kuti tchalichi cha atumwi chimene chinalibe ngakhale baibo sukulu chimene chinalibe ngakhale azibusa otulutsidwa kuchoka ku makoleji tamverani ana a mulungu mmene anali kuyenda kusogozedwa ndi mzimu mulungu adawapasa mipeni mpaka na boma la roma lidadziwa kuti kuli achina polekapu adadziwa kuti achina blandina ali momwemu tentikagwire ndi adagwira ndi kuyamba kuwapha chifukwa anali ni mipeni yosendera chikopa cha ng'ona sadalanditse ku registration sadalanditse ku makoleji nkhani yosausa kodi mpeni uja adakupatsani mulungu tsiku limene amakuyitanani mwalanditsa kwa ndani pakuti ng'ona ndi imene ili apa funso likuti ndani atasende mukumvesa chisoni atumiki kumumvetsa chisoni mzimu woyera akuyembekezeratu ine mpaka lero kuti ndisende chikopa cha ng'ona nizuzule kuti izi nzachabe sangokhala phee ayi ndili nawo mpeni basopo kumaniyitana ku tchalichi ku msonkhano ku chipembedzo chanu kuti ndikhale mbali yanu ndili ni mpeni mdzanja wosendera chikopa cha ng'ona ndipo ndizasenda mosaopa zotsatira za kusenda kwanga ndikudziwa kuti mmene ndikupita ku ng'ona yogona kuti nkasende chovala chache amene adayeserapo kusenda ng'oma imeneyi kulibe adaphedwa ena adadyetsedwa ku mikango ena adazunzidwa nasakazidwa chifukwa adachita attempt kusenda chikopa chimenechi ana a mulungu tayima pa gombe pano tikufuna kusenda chovala chache cha ng'ona ndani amene ati asende chikopa chimenechi sono iyi ndi ng'ona tamvera m'bale wanga theka la vesi namba 13 adzalowa ndani ku mizera yace ya mano ace tsopano nimafuna kuti iwe umvetse pano baibulo likuti adzalowa ndani ku mizera iwiri yakumano kwa ng'onayo ndiye kuti mmene ndakupasa thupi la ng'ona pano yobo mu mtundamu akuti sindikhala chete osatchula ziwalo zace za ng'ona nde ndayambira chikopa cha ng'onayi sono vesi namba 13 theka lake pali funso ndani amene adzalowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona mchaka ninati funsoli nditha kuliyankha mwina mpaka sabata nikukuyankha fwe tsopano iwe ndi ine tikufunika tipeze mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona ukayang'ana mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona upeza kuti kuli isaki ndi ishimaeli ndekuti mupeza kuti kuli chikhirisitu ndi chisilamu chimene zipembedzo zonse kaya zamafano kaya nchani za mitundu ina zikutuluka kwa isaki zipembedzo zonse za mitundu ina zikutuluka ku chisilamu kwa mwana otchedwa ishimaeli ndiye pano mizera iwiriyi ndekuti ndikupasa ishimaeli komanso isaki ndiye baibulo likuti ndani munthu amene adzalowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona imene ndikupase vatican komanso meka ndani amene ati ayime pano ndikutulutsa uthenga wozuzula msilamu amene saphedwa ndani ndani amene ati atulutse pano kuzuzula chikhirisitu ichi cha dziko lapansi chimene chikupanga ufumu ku dziko lapansi lino chikutsogozedwa ndi mkatolika chimene papa ndiye mtsogoleri ndani ati aduse kukamwa kumene pakuti taona akukanika kudutsa atsogoleri a sukulu zozama adapita ku makoleji amadzitcha mpingo otsala koma lero ali jenkha mmene chayasama kukamwa mukaona kodi akulowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'onako mwaona aulambalala kukachisisita pamwamba akanika kusenda chikopa akufuna alowe pa mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona ndi aliyense amene amalowa ndiye mizera iwiri yakukamwa pa ng'ona imeneyi imachitidwa hedi

yadyedwa atumiki adyedwa ni chilombo chimenechi basop nkhani yosausa azunzika wanthu tunena pano matchalitchi ali putaputaputaputaputa ubalalika zikungobuka za chisawawa lowa udyedwa ndani amene azadutsa ku mizera yace iwiri yakukamwa kwa ng'ona ndiye iwe msilamu mzanga tsopano ndiyambe kukufotokozera kuti kuyambira pa vesi limeneli ndi pamene tsopano tingayambe kuyenda limodzi iwe ndi ine kuti tikapeze chipembedzo chako ndi chipembedzo changa kumeneku ndi kuyambapo kusongola kwa kupezeka konunkhizira patali koyamba kumuona msilamu m'baibulo akuyambira pa vesi limeneli ndani adzadusa kumano kwace kwa chirombo chimenechi ndi kudusa pakamwa pa mizera iwiri ya ng'ona imeneyi ndiye limeneli m'bale wanga ndiye phunziro limene lingakhale ngati tsopano ndikuyamba kukuyankha kazi kumveka kaya takhala kaye pomwepo uyambe wamwa madzi tikumane mu chaputala chinacho pamene tikupitirira koma osayiwala kuti mmene tikupita mu gawo linali tikuchoka ku chovala chokanika kusendedwa ndi anyamata olimba mtima amene ati aduse kudzitseko zapakamwa pace ndani amene ati aduse vesi namba 14 adzatsegula ndani dzitseko zapakamwa pace mano ace oopsa pozungulira pawo the network ya mroma ameneyi ndi yoopsa okondedwa sisitimu ni mano akuthwa akhala akukanika wanthu kutuluka mu system chipembedzo chabwinobwino koma chakanika kudula network yobo chapter number 41 verse ya number 14 teti tiwerenge limodzi adzatsegula ndani zitseko za pakamwa pache mano ache oopsa pozungulira pawo sizamasewera kuzuzula mukuiona network mmene ikuyendera mumlengalenga mukuona mmene maboma athu agwidwira mu ukonde kupasidwa ndalama uko ati pitani mukayambe kulemba wanthu ku dziko lapansi network ndani amene adzadusa kukamwa kwake kwake kwa ng'ona mukamayang'ana mafandingi akudziko lapansi azimene maboma akuchita zokhuza kunkola munthu ngati mano akukamwa kwang'ona mukapeza kuti kuli chisilamu komanso kuli chikhristu mabungwe amenewa ndi amene akupereka thandizo kumayiko kuti zinthu zikayambe kuyenda mmene mukuzionera pano pamo mano akukamwa kwa ng'ona afika posausa chifukwa magalajuweti anthu ophunzira ali mkhwapa mwa chirombo chimenechi ndi akukhazikisa ndondomeko zopweteka kwambiri ku dziko lapansi kodi nthenda zongopangidwa zikuonekera mdziko lapansi mavairasi ongopanga ndi chirombo chokhala ndi mano akuthwa chikuchalira chili ndi webu yosausa kwambiri chikutenga akhirisitu onse kuwaponya mu wcc ukonde umene misampha ya zipembezo yakakodwa chagwira maboma onse ndi kuwaponya mu united nation kukamwa mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona pamene ukupeza chisilamu ndi chikhirisitu ukhale pamwepo ukapezanso kuti kuli chikhirisitu uku kuli malamulo aboma ndiye kuti ukapeza kuti kuli wcc uku kuli un kukamwa kwa kuchikamwa ku mizera iwiri ya kukamwa kwa ng'ona ndani amene ati adutse kumeneko ndi ulendo wosausa kwambiri ana a mulungu pamene tafikapa tikufuna ana a mulungu olimba mtima komanso opita chitsogolo ndi mulungu wawo chifukwa chikolo chilombochi chakalipa kwambiri ku masiku akumapeto ano mipingo yakodwa matchalitchi anu ali m'madzi sakumva wanthu mukuona ali phee azuzula cha wamyatamyata sangatuluke chifukwa kukamwa kwa ng'onayi kuli network yodetsa nkhawa kwambiri ndi akuti ndani azadusa ku mizera yache iwiri yakukamwa kwa ng'ona imene pakuti pamano ache ndipo oopsa ndipo zungulirawo vesi namba 15 akuti mamba ache olimba ndiwo kuzitama kwache amangika pamodzi ngati akomedweratu mpingo wa mulungu ana a mulungu pamene tikufika kumapeto angotitsegula maso ndi mulungu ndi kutiwonesa choyenera kuchita m'masiku akumapeto ano ndi kuyang'ana chimene chingatithandize pakati pa ife ngati ana a mulungu choncho mwana wa mulungu m'bale wanga undilole kuti gawo limeneli likhale poyambira kwambiri ndimafuna ndiyambe kukuonetsa mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona mmene tipezemo isaki ndi ishumaeli Undilole kuti lero ndilekezere pamenepa pamene ndikubwera ndi gawo tidzayambira pa vesi limeneli koma tikusiyana ndi kukuonesa kuti chisilamu chayamba pamenepa pa mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona tipezapo isaki ndi ishmaeli ndipo tikauona ulosi mmene ukuyendera kudzafika lero pamene tili pano kuti kodi zikuyenda bwanji akutafuna mosiyana pakuti mano apansi akuponya ku mano akumwamba ndi akutafunira limodzi chikhirisitu ndi chisilamu chikuphwanyira limodzi pya pya pya kamene kati kaloweko kaya mchimanga chouma chokazinga pwa kaya chilowa chani pwa kunali zipembezo tichimanga tolimba tinalowa mkamwa mmenemo mudalowa mboni inkazungulira kunja kwa kamwa yang'onang'ono mboni koma mmene yalowa bwa pwa baphwanya ni choopsa ichi imayerekedwa seventh day e ife ndiye mpingo e ife mpingo osala kuti yanyambira pya unyambira ulowesa pano chaphwanya pwa ati musalalikireso uthenga woti chirombo mpapa musalalikireso zangelo atatu chaphwanya kukamwa kwake nkosausa tikumane pa gombe pa tsiku lija pamene mulungu adzaweruza dziko lapansi ndipo olungama adzadziwika amene adapirira pakuononga kwa chirombo chotchedwa ng'ona pamene tasala pang'ono kufika kwathu ana a mulungu tembenukani mtima ndi kuyang'ana mulungu sikale posachedwa lipenga lilira tikupita ku tsiku limene onse ozinamiza tsiku lokhumudwisa tikakhumudwadi tikakafika kwathu tikakhumudwa tikakafika kwathu tikakhumudwa tikakafika kwathu amen mmene tikukumananso chigawo chimenechi m'bale wanga tiye titseke maso tipemphere chigawo chino cha madzulo cha ulendo umene tikukambirana iwe ndi ine pa nkhani yokhuza kupezeka kwa chisilamu m'baibulo tipemphere lilemekezeke dzina la mulungu wakumwambamwamba iyeyo ndi wamphamvu akonda ife akonda tonse amene tikhulupirira dzina lake mwa ichi ambuye mutidalitse pamene tikuyenda limodzi ndi malemba wanu pomwepo tidikirira kwa inu kuti mukhala thandizo munapulumutsa ine munandipanga ine kulimvetsetsa baibulo ndikhulupirira kuti m'baleyinso atha kumvetsetsa pamene tikumaliza ulendo mmene angagonjere ku chikhulupiriro cha chikhristu mwalandire ndikupempha mu dzina la yesu khristu amen m'bale wanga ndikhulupirira kuti tinali limodzi mmawa uja mmene tikulowanso chigawo chimenechi chakumadzulo tingokumbutsana kuti nkhani imene tikukambitsana ndi kuyankha funso limene m'bale wanga unafunsa mozama bwino kuti chifukwa chani mudatuluka chisilamu ndipo unawonjeza kuti kodi m'baibulo mesa chisilamu chimapezeka ndiye ine ndimakufotokozera kuti e komanso ayi ndiyamba choncho ndipo mu ulendo umenewu nafotokoza kuti sitingafikire muyezo weniweni wokambirana nkhani yakupezeka kwa chipembedzo chako m'baibulomu kuti inaonekera motani mpaka titayambira kuchiyambi kwenikweni ndi mmene timayamba ndinakutengera ku buku la yobo koma gawo lino la madzulo pang'ono ndimafotokozera kuti sichinatchulidwe chipembedzo chako m'baibulo koma muli wanthu obadwa kuchoka kwa abulahamu amene anabadwa nkugawika pakati pa ana awiriwo mwana wina anapanga fuko la chisilamu pamene mwana wina anapanga fuko la khristu kotero ndimanena kuti ngati tingamatchule mayina akhala mayinawo amene powatsatira ndi amene akupanga fuko kapena mtundu wa aluya umene chikhulupiriro chawo chidakhala chipembedzo cha chisilamu pakutha kwa nthawi zimaoneka choncho apo ndi apa kotero ndimanena kuti mmene tsopano tikupita kuphunzira phunziro limeneli sitikanangoyamba koma tinayambira kaye ku buku la yobo kumene ndimafuna kuti tisadatuluke tinakumbutsana kuti tinali pa vesi ya namba 13 pamene timaona kuti mkamwa mwake muli mizera iwiri ya mano ndiye titaona mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona timaona kuopsa kwa mmene chirombo chimene chikuyimira ufumu ku dziko lapansi wa chipembedzo wa roman catholic tinachiona kuti chili ni kamwa imene chikukwapula kapena kuti kuphwanya mipingo yochuluka ambiri amene anafuna kuyesera chilombo chimenechi chinaphwanya iweyo ngati ine ndi iwe tinganyamuke limodzi lero nkulowa m'matchalichi uzindikira kuti umumu chipembezochi chilombo chidaphwanya kudali zipembezo zimene zinkavala bwino zikamapita ku tchalichi ndipo chinali chipembezo cholongosoka koma ukalowa m'mipingoyo umangodziwa kuti muno chirombo chidalowa ndipo chidaphwanya mulibe chilichonse chimene chatsalira khale kuyang'ana mavalidwe mapentedwe akukamwa koma nkumanena kuti ntchalichi udzadziwa kuti mmenemu chirombo chidaphwanya mulibemo kanthu mipingo ina mtaunimu umati ukapita iweyo nkuchita manyazi kuti "Ah, komatu chalichi chimenechi nchija chinkanenedwa chija chidaphwanya chirombo kuli athalauza tikuwaona maeriya nkhani imeneyi ikusonyeza poyera kunena kuti mmene satana mdyerekezi adachitira pa mipingo yochuluka adasakaza komanso kuonongeratu mipingo ija idali yolimba dzana lero si mipingonso ayi ukafikapo kumaona kuti ah, kametedwe aka nanga kavalidwe aka nanga kapesedwe aka nanga kamangidwe ka lamba ka mtundu umenewu ni ka mtundu wanji zoona chilombo chimenechi chidaphwanya chimayenda ndi malamulo a human rights ndikumalankhula za ufulu wakavalidwe ndikumalankhula za ufulu wakapembedzedwe ndipo uthenga umenewu udali ngati kukamwa kwa ng'ona wayasama ndipo mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona yokhala ndi mano olimba amene pa vesi namba 14 ndi 15 achichemerera kuti chikalumiza mano vesi namba 16 akuti chikalumikizana lina ndi linzache mphepo siimalowa pakati pa mano apakamwa pa ng'ona chili ndi unity mgwirizano wa boma lake ndi wamphamvu kwambiri malinga ndi kulongosola kwa vesi namba 16 ya yobu chapter namba 14 kotero tizipembedzo timene tidatsalira masiku amenewo zikaoneka kuti sizilinso choncho ayi bola lero mukalowa m'mipingo yotsalayi kuyendera kumudzi bola mukaonako kuti munthu wavalako chachitali koma mukapita ya mu city center mu ndiye mukakhumudwa chifukwa mukapeza thalauza ili kumeneko pyetete kuchodabwa kuti kodi nkutchalitchi kapena nkudinner chidaphwanya chirombo chimenechi chifukwa chani mgwirizano wawo chidalumana ndipo chimalengeza ufumu umodzi mphamvu imodzi kuchita kumodzi so mmenemu ndi mmene tinayambira kapena kumaliza chigawo chimene tidalekezera chija koma ngati ungakumbukire bwino nkufotokoza kwa gawo loyamba tinayima kwambiri pa vesi namba 14 pamene tinalekeza kuti adzatsegula ndani zitseko zakukamwa kwache pamene tinapeza kuti kuli mizera iwiri yakukamwa kwache kwa ng'ona ndiye timatambasula momveka bwino kuti chimveke ndi wina aliyense payekha payekha chinthu chimenechi tsono phunziro limeneli mmene tikuliyamba chigawo chimenechi ndimafuna kuti tsopano iwe ndi ine tiyambe kuona mizera yakukamwa kwa ng'onayi ndiye nafotokoza kunena kuti pa mizera imeneyi tili ndi isaki komanso ishumaeli ndiye kuti iwe tsopano ndi ine tikayamba kufuna kumva nkhani ya chisilamu kuti kodi chikupezeka bwanji m'baibulo ndiye kuti tiye tiyambire pa buku la genesis chapter number 25 tipeze genesis chapter number 25 pa chapter namba 25 cha genesis ndifuna kuti iwe ndi ine tiwerenge vesi yake ya namba 13 vesi namba 13 ikunena kuti kapena kuti tiyambire pabwino muyambira pa vesi namba 12 mmwamba mwakemo akuti mbumba ya ishumaeli nde uyambe kunditsatira kuti mibado ya ishumaeli mwana wa mwamuna wache wa abrahamu amene hagara mu igupto mzakazi wa sara anambalira abrahamu ndi iyi tsono pano akuyamba kupereka mibado mibado yochoka kwa ishumaeli amene akuti pobadwa anakabadwa kwa hagala hagala ini mu igupto nkhani iyi ni yosausa yofuna kupita kutali kwambiri kuti iwe ndi ine tiyambe kuyimvetsa ndikuti pano tatsegula kukamwa kwa ng'ona gawo loyamba ndimanena kuti likuyenda peya kukamwa kwa ng'ona mizere iwiri ya kukamwa kwa ng'ona tinapeza kuti poyamba ndi chipembedzo mzera woyamba umene mzera umenewu watulusa kabungwe ka wcc mzera wachiwiri ndi united nation kumene united nation yasonkhanisa maboma onse kuwayika pamodzi pamene mzera uwu wa chipembedzo wa wcc wu wasonkhanitsa zipembedzo zonse ndiye munthu amene sangadutse chipembedzo chimene chikumadutsa pa mzera umenewu chipembedzo chimenechi chikadutsa pakati pa mizera iwiriyi chikumaphwanyidwa sakazidwa ndi mmene mukuonera kuti wanthu ayamba kupita osavala ku tchalichi chifukwa uku kuli un kumusiku kuli wcc kupanga mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona ngati gawo namba 1 ndi mmene tikuonera kusintha kwa zipembezo koma iwe ndi ine potsata funso tsopano ndayambanso kukupasa gawo namba 2 la mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona kumene tikupeza kuti kuli isaki komanso kuli abrahamu ndiye mzera woyamba wakukamwa kwa ng'ona ndakupasa kuti ndi ishimaeli ndiye tsopano pano akupatsa mibado mu mibado imeneyi kuchokera pa genesis chapter number 25 mpamene panandipanga kuti ndikuvomere kuti ee chisilamu chingapezeke m'baibulo koma chapezeka ni anthu ngati mayina osati ngati ndondomeko yakuti chisilamu chija ndi ichi chagona apachi ayi koma ngati mayina operekedwa mkatikatimu amene anthu akatchulidwa umumu adali achipembedzo kapena kuti adatenga mbali ya chipembedzo cha chisilamu kapembezedwe ka chisilamu kapena kuti kuchokera ku mibado imeneyi ndi kumene kudatumphuka chipembedzo cha chisilamu sakumva wanthu Verse number 13. Mibado ya Ishimaeli mwana wa mamuna wa Abulahamu amene Hagara mu Igupto mzakazi wa Sara anambalira Abulahamu ndi iyi. Ndiye tiyambe kumva mayina pano ndipo mayina a ana a Ishimaeli mayina awo m'mibado yawo ndi awa woyamba ndi Ishimaeli ndi Nebayoti ndi Kedara. ndi abidere ndi mibisamu 14 ndi masima ndi duma ndi masa so mukangowerenga pa verse number 13 14 ndi 15 mupeza kuti pamenepa akupatsa mayina mwachisanzo ngati nebayoti umpeza m'baibulomu maulendo osachepera 6 ukafika pa kedala umpeza ameneyi akupezeka maulendo osachepera 12 chifukwa chani ndi mitundu imene ikuyenda limodzi ndi mbiri ya ana a israeli chifukwa amenewa anali aheberi chifukwa cha abrahamu kotero kuti ngakhale chisilamu mmene chimayamba mu zaka izi za muhammadi musayiwale kuti uku nikoyambirira kwambiri panali patadusa zaka zambiri kuti chipembedzo cha chisilamu chioneke mu zigawo ziwiri chifukwa chisilamu chayenda magawo awiri ku dziko lapansi chidayenda chisilamu muhammadi kulibe ndi chimene chimatipatsa kafukufuku wokwanira wa chipembedzo cha mafano mwezi mmauona uja nyenyezi timaziona zija miyala imene ili kukaba ch- inali milungu ya chipembedzo cha chisilamu muhammadi asadabwere ndi kumene timanena kuja kuti kudali milungu pafupi 7 mudzatenga mweziwo mutenga nyenyezi mukachoka pamenepo mukafika mkaba mukapeza mwalawo mukapeza lamba limene adamangira mwalawo mukachoka pamenepo muyenda mupeza zitsime zimene zinali ndi ma representative achipembedzo cha mafano zimene zinkapembezedwa kukaba nkhani yake ni yosausa kunali milungu yambiri pafupi 360 muhamadi ndi amene adapita ni uthenga wabwino wa asilamu kukapungula milunguyo now kamtundu aka ndikukupatsa kapa vesi namba 13 kukalekeza 14 mpaka na ukafika pa vesi yake ya namba 18 zimenezi ndi mitundu imene inkayenda pamodzi na aheberi kwakuti sunganene nkhani ya baibulo anyamata amenewa nkwachotsamo ndi kuti sudayambe kuwerenga baibulo anyamata amenewa ali mommo akukhuzidwa chifukwa ndi ana a abulahamu zizukulu za abulahamu zimene ana mukuwapeza apapawa akutuluka mchiunu mwa ishumaeli kukapanga mitundu mukamayenda pa kamtundu kameneka mukapeza kuti kamtundu konse ndakatchula apapaka sanali anthu olankhula chalabu sanali anthu olankhula chimene timachiwerenga chija cha alabiki ayi onsewa ankalankhula chiheberi mpaka pa ishumaeli koma mukachoka pa ishumaeli kuyenda pang'ono kumtundako mukayamba kufufuza mbiri imeneyi ndi pamene mupeze munthu wina amene adayenda pamodzi moyandikana kuchoka pa pa abinadi kukafika pa mkulu wina amene amamutcha kuti mu alubu ndiye mu alubu ameneyo ndi amene anabweretsa dzina lakuti alabu alabu akuchokera ku mu alubu koma munthu wina wotchedwa adinani alinso ndi mbiri yayikulu musadafike pofika kwa abrahamu chifukwa mukafika pa adinani ndi pamene tsopano muone kuti simuli kutali ndi kubadwa kwa muhamadi amene akuoneka kuti akubweretsa chipembedzo cha chisilamu ku dziko lonse lapansi koma ukafuna chisilamu kuchifufuza m'baibulomu sungaphonye genesis chapter number 25 kafukufuku wa ine bulutu wa standard 3 amayambira pamenepa nkhani yosausa now pano ukapeza kuti uziyang'ana pano verse number 13 ukumpeza ishumaili ishumaili akupatsa nebayoti

ya usiku katundu wochokera ku duma wina akafuna kufunsa afunse ukampeza duma komanso ukampeza kedara maina uwapeze apa yesaya ndi amene akuatchulatchula kwambiri sono tiye tiyende limodzi m'bale wanga kamtundu kameneka kodi kadayenda motani pano tiye ukapeze namba vesi 16 akuti ana a ishumaili ndi awa mayina awo mmodzi m'midzi yawo m'misasa yawo ndi m'mitundu yawo ndekuti vesi namba 16 ikupereka mayina a ana a ishumaeli midzi ya ana a ishumaeli ikukupasa chithunzithunzi ngakhale cha mitundu ya ana a israeli now imeneyi tsopano ndi rekodi ya pa vesi namba 15 imene baibuloli sidatambasuke polemba anyamata a baibulo ili kagulu kamene kali pamenepa adakamana mbiri sakumva wanthu chifukwa mmene tsopano baibuloli limalembedwanso na agiriki mafiliyosofa osanenera kuti chipembedzo chomwe udana nacho akhirisitu anabisa mbiri za anyamata ali apawa sadaziulule ndi kuzitambasula zonse zikadatambasuka nkhani ndi mbiri za anyamata ndikukupatsani apapawa ndi pamene tsopano mukadachiona chisilamu chikupanga kalikiliki mkatikati mwa zimenezi chikutakataka mkatikatimo chikupanga manifest mkatikati mwa baibulo koma sichidapezekemo chifukwa olemba baibulo adamana mbiri ya anyamatawa chifukwa panali tsopano patadziwika kotheratu kuti kamtundu aka sika akhirisitu ndi kamtundu ka anthu ena nawonso akhale nazo zawo mukamakawerenga buku limene linalembedwa ndi father walakwa amene amanena kuti ndiye mwini wake amene adatuluka father walakwa anali ex priest anali wansembe wa chikatolika ndi amene adathawa kuchithawa chikatolika nkupita kukayambisa chipembedzo cha chisilamu kwa aluya mbuku la ameneyu ndi limene limatambasula bwino lolembedwa ndi father walakwa ndi mmene mukapeza amenewa akakuwuzani za misima mukakhumudwa inu kumva nkhani za misima zikutambasuka mmene adayendera ndi makolo ake abrahamu nkhalamba yakalekalero mmene adayendera ndi ishimaeli nkhalamba yakalekalero mmene adachitira pamodzi ndi isaki ankachita zinthu zina mofanana pamodzi mtundu ndi mtundu nkumachitira pamodzi kutsogolo kwakeko kwa anyamata amenewa ankayendabe ngati ayuda now kumapetopeto zitadziwika kuti chipembedzo cha chisilamu ndi chikhirisitu zikuoneka kuti zinthuzi nzosiyana ndi pamene ayuda amenewa ankayamba kusowesedwa mtendere mu israeli mpingo utafika kwawo anata anathamangitsidwa malingana ndi mbiri ya buku la father walakwa ayuda amenewa ndi amene anakakhala ku madina sakumva wanthu ndi mbiri yachikhalire so pamenepa ndi pamene ndimati mwina utha kuonapo kanthu kamene ndimafuna kuti titachitira limodzi kuti kodi chinthu chimenechi chidatheka bwanji koma chodziwika nchakuti mukangomutchula ishimaeli ndiye kuti mukufunika mubwerere m'mbuyo mukapezeka pa genesis chapter number 16 genesis chapter number 16 m'bale wanga ndi pamene tsopano ukakhale kuti timvako pang'ono chinthu china chake chikupangitsa kuti genesis tamuwerenga uja 24 akapezeke ndi ndondomeko zija chapter number 16 tiyambira verse 1 koma timafuna 2 ndipo sarai mkazi wace wa abulamu sanambalire iye mwana ndipo anali ndi mzakazi wa ku igupto dzina lace hagara 2 ndipo sarai anati kwa abulahamu taonanitu yehova anandiletsa ine kuti ndisabale zovuta kuzitanthauzira kwake kaya adamva kwa ndani sala kuti mulungu wamuwuza kuti asabereke adzatifotokozera yekha sala koma pakuoneka kuti pali uthenga umene mmatha kugawana mnyumba kumaganiza kuti mulungu walankhula ali maganizo akazako kapena mamuna wako zimene anthu nena nthawi zina amazitenga nkupita nazo pa chipembezo nchake nimati zipembezo zoyamba ni anthu zimakhala ni maziko a umunthu munthu amalankhula mu umunthu wako nkumaganiza kuti ni mulungu walankhula tamverani onenedwa nenedwa kuti sudzakhala ni mwana kodi mulungu amasintha adampatsiranji kuti akabereke maganizo amumtima mwace poona kutayika kwa nthawi akuganiza kuti wanena mulungu wanthu timafika povomereza mavuto akachuluka ndikunena kuti vuto limeneli mulungu walola a basi ife mulungu anafuna kuti tikhale choncho ndakana ine sadati nkhale chonchi hayi sinimfera mchisakasa chifukwa mulungu sadati mfere mchisakasa nkhani ino yosausa okondedwa simufera pabwino chifukwa mulungu sadanene kuti mfera pabwino mulungu ndiye mwini wake wa masituation onse mavuto ndi mtendere amadziwa kuthetsa kwa mavuto akafuna iyeyo timakhala nazo wopereka akapereka ndipo sitimakhala nazo wopereka akapanda kupereka chifukwa chake pano pali maganizo amene amatha kumakhalako kwa anthu opembeza zokambirana za abusa ni mayibusa nkunena kuti mulungu walankhula nkukayamba unenera pa tchalichi koma ali maganizo a iyeyo a munthu mulungu anandilankhula akunena maloto yabe zongolota umalota ukuyenda nkhunda zikukulondola umvekere kuti ine ndalandira mzimu woyera iwe ulota mbalame nkhunda ikulondola ndekuti walandira mzimu woyera zongoganiza m'maganizo mwako mwa iwe ukuzipanga kuti zikhale kuti mulungu ndi amene walankhula kumene kuli ulakwitsa thyola chipangano tamverani pano akulankhula wakaziwa akuti mulungu ananena kuti ine nsazabereke chifukwa chake tsopano lowatu kwa mzakazi kapena ndingalandire ndi iye ana ndipo abrahamu anamvera mawu a sarai osati mulungu alipo atumiki omvera mawu a sarai nkumakachipanga chinthucho ngati wanena mulungu nene pano kuti kuli mizimu ina imene imalankhula ngati mulungu tchalichi nkumayenda chikumalankhula chinthu china osati mulungu koma pakumva nkumaona ngati walankhula mulungu mwana wa mulungu iwe m'bale wanga tsono apa ndi pamene pakutiponya ku genesis chapter number 25 chifukwa tapeza kuti kumeneku tsopano pokabereka pa chapter 16 pa ndi pamene tsopano pakuoneka kuti mkuluyi wasiya banja lake ndi akupita kwa Sa- S- hagara kumeneko ndi kumene akukabereka ishumaeli mbiri yodziwika bwino imene sungachedwe nayo kuyifotokoza chifukwa aliyense amadziwa bwino koma nikubwera kuti mayina amenewa ndi mayina amene amapanga kuti chisilamu chiyambe kumveka fungo m'baibulo tiye tipite pa genesis chapter number 21 ndikhulupirira kuti pamenepa tisanabwererebwerere pakati pa mizera iwiriyi ndikukupasa tsopano mzera wachiwiri mzera woyamba taupeza pa verse chapter 25 takathirira umboni ku chapter number 16 pano tikufuna tione mzera wachiwiri wakukamwa kwa ng'ona nkhani yosausa chinthu chimayenda ngati chopotana chingwe chimodzi cha black and white chopotana chili pachokha pachokha koma chakulungizana ndiye chimakokera limodzi chapter number 21 chapter chimenechi tiwerenga vesi yake ya namba 2 pamenepa m'bale wanga akunena kuti ndipo sara anatenga pakati nambalira abrahamu mu ukalamba wace mwana wa mwamuna nthawi yomweyo mulungu anamuwuza iye ndipo abrahamu anamutcha dzina lace la mwana wace wamwamunayo amene anambalira iye amene anambalira iye sara kumutcha isaki sono pano tiyambe kusiyanitsa pakati pa ana awiriwa ishumaeli kuti abadwe ananena si mulungu ananena ndi sara sakumva wanthu kutolake chichewa ichi mumve tsopa kuti ndiwe msilamu mzanga mwina ungafune chiyawo ndiye tikambirane zomveka bwino yapa pamenepa pakufotokoza kuti abrahamu amene iwe ndine timanena kuti ndiye tate la chisilamu makamaka iwe msilamu singaine ndidakuthawa ndidakusiya wekha ndiye tsopano iwe wotsala mzangawe umanena kuti abrahamu ndiye kholo la chisilamu umanena choncho kusiyana kumene kumatipanga ife atsidya lino lakukamwa kwa ng'ona kubadwa monga mwa mtundu kuchoka kwa isaki muchikhirisitu chimene chimatipanga kuti aa ichi chisi chidali chilungamo ndi chifukwa chakuti amene adaona kuti pali chosowa chofuna mwana ndi kupeza yankho kuti mwana woyamba ishmaeli akabadwe anali sara ndiye zonena za munthu timazitenga kuti zili out of order sizili mchanelo chakumwamba chifukwa amalankhulayi ni sara kuuza mamuna wace adapanga zokambirana awiri kopanda mulungu musayiwale kuti amene apanga pangano popanda mzimu wace ali chabe baibulo limati chani kubuku la masalimo akapanda kumanga nyumba yehova woyimangawo amaimanga chabe nkhani yosausa kuchokera pamenepa kuti sipadanena mpakamwa pa mulungu ndi kumene ukaonere lupanga likutuluka kuchoka kwa ayuda kwa luya tizalikambirana momveka bwino koma lero tazinilondola pang'ono tipeze ni pomwepa m'bale wanga pamene pakuchokera jihadi ni pomwepa pamene okondedwa ukapadzayang'ana bwino pazakusausa kwambiri chifukwa nkumene kukubadwa kachinyama kosausa kotchedwa sharia law mwana wa mulungu tiye tibwere pakusiyana apa isaki kuti abadwe adanena mulungu kupereka ngakhale nthawi date imene mwanayo adzabadwe malinga ndi mmene tikuwerengera pa chapter number 21 pamene akuluwa a ismaeli akubadwa chifukwa cha kunena kwa munthu kuuza mamuna waye ndipo baibulo likuti mamunayo abrahamu anamumvera sara pamene apa adanena mulungu chimene adanenacho ndipo mwanayo atabadwa ndi amene akumutcha kuti isaki ndiye kuti ndakupasa mizera iwiri imene ndimayifotokoza ija tsono pamenepa mudzaona kuti ndi pamene pakubuka mkangano wa ana abanja limodzi kuti tizikasiyana tsopano obadwa limodzi palibe kanthu mabadwidwe wina achita chongokambirana pamene wina wanena mulungu koma onsewa akuchokera mchunu chimodzi ndiye simungawalekanitse ndi ana a abulahamu awiri onsewa imeneyi ndiye mizera yakukamwa kwake kwa ng'ona imene tikuyamba tsopano kuyifotokoza momveka bwino kuti tsopano iwe ndi ine tiyambe kuyenda motsata ndondomeko zenizeni tiona kuti ishumaeli anali msilamu ndipo ishumaeliyo ndi amene tikumpeza kuti pamodzi akubwera ndi nebayoti amenewa anali mwana oyamba koma ana amenewa pakuyenda kwawo sadatsate yehova kenako tiona kuti akutuluka m'malire napita kunja kukatenga msilamu ndete ntiwerenge pamenepa kuti chikuchitika nchani okondedwa kuti pamenepa zikaoneke tikawerenga genesis chapter number 8 28 genesis chapter number 28 tikungoyesa kusatirasatira mwana wa mulungu kuti tikauone kuti ngati msilamu apezeka m'baibulo ndiye kuti mbali yayikulu mmene ineyo kudziwa kwanga ndi mmene ndikufotokozera ndi knowledge imene mulungu wandigawira yapang'ono ndikuona kuti verse number 6 ya chapter number 28 itipatsa nkhani ina yake verse number 6 akunena kuti yakobo apita ku Padana ndipo anaona esau kuti isaki anadalitsa yakobo namtumiza ku padanaramu kuti akatenge mkazi kumeneko ndipo kuti pamene anamudalitsa iye anamuwuza iye kuti asatenge mkazi wa ana akazi a Kanani ndipo kuti yakobo anamvera atate wace ndi amace nanka ku Padana Now, ndipo esau ndipo esau anaona kuti ana akazi a kanani sanakondweretse isaki atate wace ndipo ananka kwa ishumaeli naonjezera kwa akazi amene anali nawo natenga mahalati mwana wamkazi wa ishumaeli mwana wa abulahamu mulongo wace wa nebayoti akhale mkazace ndekuti kasakaniza omayenda kumakatenga kwa asilamu kapena kumakatenga kwa ana a fuko la ishumaili achina Nebayoti kunali kukumachitika kufikira kuti isaki atayamba kufuna kukwatira pakuchitika kachisokonezo kena mpaka mu nyengo ya esau akuyenda anthu amenewa nkumalowererana lowererana ndi kumakatenga mitundu yosiyanasiyana imene tikuyipeza esau ankakhala kapena kuti anakhala patali ndi mphwache yakobo tiyeni tione nkhani imeneyi tikusakabe kasakanikira sakanikira wa mitundu monsemu ndikuwerengamu m'bale wanga siupeza kuti chisilamucho akuchitchula direct koma ndikungobwera ndikuti anthu amene amaoneka kuti ndi ana ochoka kwa hagala m'baibulomu samatambasula mbiri zawo baibulo lidachita nsanje ndinene choncho kulankhula kwake silidatambasule mbiri zawo sadazipititse kutali kwambiri anangozifupikitsa koma mofupikamo ndi mmene tidzilondolera 36 verse number 6 akunena kuti ndipo esau anatenga akazi ace ndi ana ace amuna ndi ana ace akazi ndi anthu ace abanja mwace ndi ng'ombe zonse ndi zoweta anali nazo nasonkhanisa mdziko la kanani ndipo ananka ku dziko los- lo, losiyana patali ndi yakobo mphwace akukhalirana patali patali panali chifukwa chimene chidakhalitsa anthu amenewa motalikana mosafuna kuti akhale moyandikana mwapafupi pafupi monga mmene zikuyenera kukhalira ndikhulupirira kuti iwe ndi ine tikutha kuona kuti makosana amenewa akuyenda mwa njira ngati imeneyi umenewu ndi mzera wakukamwa kwache kwa ng'ona mukapeza kuti pomayenda mmenemu tikapeza muli munthu wina otchedwa kola

mukapeza kuti anyamata kola datani ndi abiramu amene adayenda pamodzi ndi kagulu aka mmene amabwera kudzajoyina ana isiraeli anabwera ndi kagulu kena ka wanthu kamene kadadzajoyina mpingo uja ukuyenda pa ulendo akupita ku dziko la igupto tatiye titaona mu nu, numeri chapter number 3 pamene panso mwana wa mulungu tipeza kuti kuchokera kwa achina ishmaeli aja mmenenso mpingo umayenda ulendo wa ku dziko la lonjezo kagulu kachisilamu kaja kamalowa nawo mmenemu ndi mmene ndikuyesa kukufotokozerera kuti kuchokera pa chapter number 25 tili ndi mbiri zina zochekeka zotsingikatsingika komabe iweyo ngati msilamu usaganize kuti kanthawi kameneka anthu amenewa ankapanga za chisilamuzo kwenikweni ayi zochitika zawo ankaziphatika kwa aheberi ndi amayenda ngati aheberi pakati pawo chifukwa amachita kilemu magazi a abulahamu amene anali mheberi ngakhale language pamene pasinafike pa chialabu chifukwa mualubu sanabadwe padakali zaka masauzande kuti mualubu abadwe kuti kuchoka pamenepo padzabwere mtundu wa achina adinani kumene kukutuluka muhamadi padali pakudusabe zaka ndiye kuti kumbuyo kumene ndikukuwerengeraku suwonako chisilamu kwenikweni koma uzingowona kuti ndi kamtundu kena kochoka ku igupto kumene tadziwa kale kuti chipembedzo cha ku iguptoko sichinali chipembedzo cha aheberi komabe pakuti ankathamangira kumene kwapita mtundu wa atate wawo kumene kwapita abale ake ndi pamene tsopano tikuwapeza achina kola ndiye kuti pa achina kola amenewa tapeza pa numeri chapter number 16 kuyambira verse number 1 ndiye kuti tichoke kaye ku numeri chapter number 4 chapter number 16